Chuir Naomh Bríd i Ros Comáin deireadh le feachtas Chonnacht Chora Finne anuraidh nuair a chloíodar iad sa chluiche ceannais. Ach i mbliana, chuir Cumann Lúthchleas Gael Phádraig Mhic Phiarais deireadh le feachtas craoibhe Naomh Bríd i mí Meán Fhómhair. Tar éis dóibh craobh Ros Comáin a bhuachaint, an éireodh leo anois craobh Chonnacht a chur leis? Nó an mbeadh an iomarca ag seaimpíní na Gaillimhe, an fhoireann is rathúla i gCraobh Peile Chonnacht Cora Finne dóibh? Bhí Cuán Ó Flatharta agus Seán Óg de Paor i dTuaim do bhabhta ceathrú ceannais peile AIB Chonnacht. Yeah, agus suimiúil go bhfuil Gary Sice ag fáil seilbh na liathróide amuigh ansin in aice leis an taobhlíne agus uimhir 14 ar a dhroim. B'fhéidir nach gcaithfidh sé mórán ama istigh ann. Spás aige, chaith sé geáitsí ach chas sé ar taobh clé. An-imirt ó Sice. Deis ar phointe, babhta seo ó Darragh Silke. As an chaid a casadh. Ah, sin sárscór ar fad ó Dharragh Silke. Ah, scór den scoth agus chonaic muid é sa gcluiche ceannais coicís ó shin i gcoinne Maigh Cuilinn Rinne sé an rud céanna faoi dhó ach chaith an liathróid seo go leor ama san aer ach scór den scoth. Féach air sin mar chic amach agus Dylan Canney, bhí sé in ann leanúint ar aghaidh lena ruathar agus an chaid a bhuachaint ach ag rith isteach sa Jammu. Sin é Egan. Ana, ana-mhíshlachtmhar anois. Deis ar an bhfrith-ionsaí. Tá imreoir amháin sa bhreis acu. Seo chugainn Tumulty. Casfaidh sé ar a dheis in inniu. An dorn pasáilte isteach, deis ar bháide ag Carey, Carey an casadh! Is é báite ag Carey ach é mar scór ag na Piarsaigh. Sin scór den scoth, frith-ionsaí den scoth ansin, botún amháin déanta ag Cora Finne agus pionós bainte amach ag na Piarsaigh. Carey anseo, rinne sé go maith agus, i ndáiríre, ní raibh seans ar bith, is dóigh liom, Liam Silke a bhí ar an líne ansin ach, An an-scór ó na Piarsaigh anseo.
Faighte anseo ag Jack McCabe. Ana-phas istigh anois. Déanamh isteach ar an mbáide spás. Ana-chríoch ho ho ho! Féach air sin mar shábháil. Cheapas go raibh sé tomhaiste go haoibhinn is raibh sé istigh sa chúinne. Á yeah, an an cineál cosaint ansin ó na Piarsaigh ach uimhir a fiche ansin, Brian Cogger, cheap mé go raibh cúl scóráilte aige. Chruthaigh sé an deis dhó fhéin agus choinnigh sé íseal í ach is dóigh liom cén uimhir é nó cén imreoir é? Uimhir a cúig ansin, sin. Paul Carey, an té gur aimsigh an báide Seán Óg. Ruathar iontach, caid ciceáilte arís, arís eile buailte ag an lántosaí an chiotóg an babhta seo, má tá sé in ann é a dhéanamh leis an deasóg. Anois an chiotóg, sin é Eoin Colleran an babhta seo. An fear Chora Finne an chaid á phreabadh na Sullivan. Nach mar Mick Fitzsimons a dhéanamh insa chraobh Bleá Cliath. Pasáil a chaid chuige féinig. Seo chugainn Kenny. Tá sé ábalta scóráil agus tá pointe eile aimsithe ag na Piarsaigh agus aistriú á dhéanamh ag Cora Finne. Burke, greim go maith aige ar an gcaid. Imirt ana-theann acu agus. Molloy, a tríú iarracht ar phointe ar deireadh thiar thall, beidh sé a rá leis fhéinig, an-scór, an-cheannaireacht. Yeah, an-scór ar fad ansin agus bhí Paul Conroy ag caint mar gheall ar an an gaoth, b'fhéidir, nó an puinn bheag gaoithe sa tarna leath anseo agus chabhraigh sé sin leis an cic. Tá leathsheans anseo aige, má thosaíonn ag tabhairt féna phointe.
Tá, ach is dóigh liom dá dtóigfeadh sé an cic ansin go mbeadh seilbh na liathróide ar ais ag Cora Finne ach. Tá siad ag éalú isteach, seans ar oh! Bhí Carey istigh, nach cuma leis? Tá an dorn san aer agus Conor Harley lena chéad phointe sa chluiche. Damhsa ó Molloy, tabhairt féna phointe eile, ceann amháin aige. Agus tá tarna ceann. Léirigh sé crógacht agus conas aire a thabhairt do do chorp. An cic amach, bhí níl éinne sa bháide! Agus anois tá na Piarsaigh ar tí buachaint anso i Tuam. Ní chífidh tú báide níos fuiriste i mbliana agus sé sin Jack Nevin agus mar a deir siad, sin sin. sin sin agus bhí bhí an contúirt sin ann i gcónaí a Chúán go mbeadh na Piarsaigh ábalta é sin a dhéanamh ar an bhfrithionsaí nuair a thaganns an cúl báire amach. An fheadóg deiridh séidte ag an réiteoir anseo agus bua iontach ag na Piarsaigh.